Foli ta ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ aw ye ko aw bisimila an ka emisiyɔn kura kan ni o ye u y'a fɔ ye u y'a fɔ ye jamukan ye i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na nin ye a nimɔrɔ sabanan ye bi an bɛ mɔgɔ min fɛ mɔgɔba don a dɔnnen don an ka jamana kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ a dɔnnen don afiriki fo ka taga se diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔba don a bɛ kɛlɛ kɛ min ye min kan o de ye visɛri ye n'an ye visɛri fɔ bɛɛ lajɛlen hakili bɛ taa mɔgɔ kelen de la n'o ye tanti roze tanti roze b'an bolo kɔrɔ bi ko o ko bɛ yen nɔ visɛri kan tanti roze yɛrɛ ye mɔgɔ min ye an bɛna o bɛɛ lajɛlen dɔn sɔɔni an bɛna ɲininkali k'a la tanti roze aw ni su nse n b'a fɔ asalamu aleykum wa rahmatula n bɛ lajɛbaga cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'an suiwi nin wagati in na mali yɔrɔ o yɔrɔ n ka tikitɔku fanw n ka asosiyasɔn belebele n'o ye sigida ɲɛta n ka foli b'a manburu bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnna n kɔrɔkɛ yɛrɛ n'o ye siyaka dumuya ani n dɔgɔnin lafiya sisɔkɔ ani n ka n dɛmɛbaga belebele dɔ fana bɛ segu n'o ye ayisa mayiga ye n ka foli belebeleba b'aw ye aw yɛrɛ min depilasera ka na ne fɛ yan n ka foli b'aw y'aw bɛɛ ni su n b'a fɔ aw ma salamu aleykum warahamatulayi wa barakatu. foli diyara an ye tanti rose. merci yalima tanti rose yɛrɛ ye jɔn ye. ne ye madame sidibe worokiyatu dumuya. Mhm. ne ye association jɛkulu kɔ de ye alihamudulilayi sisan n ka jɛkulu kɛra jɛkulu fila ye sigida ɲɛta mali ɲɛta o fila bɛɛ bɛ n bolo. ne ye jɛkulutigi de ye ne ka baara yɛrɛ daminɛna mun na fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ o ye ni par exemple samiya tɛ sisan yɔrɔ natɔ ya kari yɔrɔ pɔtɔpɔtɔlen don jiw bɛ sigi yɔrɔ minnu na sigida ɲɛta tun bɛ kaliyɛri bɔgɔ de san an b'a k'o la an bɛ filimeli kɛ sumi b'o seereya musa b'o seereya an y'o caman kɛ komini de la bɔn an nana an t'o kɔnɔna de la an nana ye musow y'u plɛn ko ah, rose e bɛ pubɛli ɲamanw ta ka bɔ an da la i bɛ kare kɔnɔnaw rempli ni kaliyɛri bɔgɔ ye mun na i tɛ kuma gɛlɛya la n ko d'accord yanni an ka gɛlɛya daminɛ an bɛ meeting de kɛ fɔlɔ n'an ye meeting kɛ an bɛ sɔrɔ ka don gɛlɛya kɔnɔna la ko in nana ten dɔɔni dɔɔni yalima tanti rose yɛrɛ denw b'a bolo awɔ den bɛ n bolo den cɛmanninw bɛ n bolo bon musomannin tun bɛ n bolo fatura denw bɛ n bolo yɛrɛ alhamdulilayi denw bɛ n bolo ala ka hinɛ a la amina ala amin amina yalima tanti rose yɛrɛ bɛ baara wɛrɛ kɛ min tɛ vie chère kɛlɛ a ko ne tanti rose ye commerçant ba de ye n ka butigi bɛ suguba la n bɛ borodew feere n bɛ itali samaraw feere n bɛ bazɛnw don yan u bɛ taa kɔkan fɛn camanba n bɛ sakiw feere n bɛ portefeuille feere n bɛ fɛn caman feere tanti rose yɛrɛ jagokɛlaba de n ka butigi bɛ suguba la awɔ ko k'i ɲininka ko yalima tanti rose yɛrɛ ye ekɔli kɛ wa ayi ne ye farankarabu de kɛ n ye mɛdrisa de kɛ mais farankarabu de don ne y'o de kɛ awɔ n ye farankarabu de kɛ awɔ i ka image dɔw la tiktok kan an y'a ye i ye i ka feerefɛnw bɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na sabara ni sakiw dɔw y'a fɔ k'a fɔ ko a ka gɛlɛn ko e bɛ vie chère kɛlɛ kɛ mais i ka minɛnw ka gɛlɛn yalima i bɛ se ka mun fɔ o la bon vraiment i ye mun fɔ effectivement i ka nin nin kɛrɛnkɛrɛn bɛ tiktok direct la a bɛ k'an suivre ne ka minɛn mun bɛ ne ka minɛnw gɛlɛya ne ka minɛnw tɛ chinois minɛn ye ne ka minɛn bɛɛ bɛ bɔ Europe de samara fɛn fɛn bɛ ne ka butigi kɔnɔ a bɛɛ bɛ bɔ Napoli dans ce cas a bɛ na avion de fɛnɛ fɛ an ka douane ka gɛlɛn an ka passe ka gɛlɛn bon italien ka minɛn n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ne ka samara da dumannin o ye waa duuru ye sinon ne ka samara bɛ yɛlɛn o sanfɛ waa duuru de ye ne ka butigi kɔnɔ samara da duman ye bon waa duuru yɛrɛ ne b'o feere o la o ye sisan de sinon ne tun b'o bɛɛ feere 30 000 francs waa wɔɔrɔ anw ka minɛnw ye itali minɛnw de ye o de b'o gɛlɛya an ka minɛnw ye luxe de ye bon a dédouanement ka gɛlɛ a pase ka gɛlɛ o de b'a gɛlɛya i y'a ye a a bɛ bɔ yɔrɔ min fɛnɛ o ni yan ka jan pour que i ka napoli sɔrɔ f'i ka tɛmɛ faransi fɛ n'i ye avion ta ka bɔ yan ka taa paris i bɛ tila ka avion wɛrɛ de ta paris ka taa napoli ka taa minɛn ta yen ka tila k'a pase ka na ka dédouanement fɛnɛ sara dans ce cas an ka duwani montera o yɛrɛ de y'an ka minɛn gɛlɛyama yɔrɔ ye an ka dédouanement ka ca ok awɔ ko ka tila k'i ɲininka tuguni mhm. yalima kɛrɛnkɛrɛnnenya la mhm. mun ye e bila vie chère lutte la awɔ mun ye ne bila vie chère lutte la bon n'i y'a jateminɛ yɔrɔ ni fanga kɔrɔ binna fanga kura de bɛ na o i b'i sigi de fɔlɔ i bɛ analyse kɛ ne bɛ jɛkulu dɔ de ɲɛma toujours n y'a f'i ye cogo min ne ka baara de tun ye n bɛ carrière bɔgɔw de san ka yɔrɔw fa n bɛ carrière bɔgɔw san k'a kɛ ka carré kɔnɔna minnu pɔtɔpɔtɔlen don ne yɛrɛ filɛ ne tɛ nɔgɔ fɛ n bɛ carré kɔnɔna ninnu pɔtɔpɔtɔ n bɛ carrière bɔgɔ k'o la musokulu de fɛnɛ bɛ n kɔfɛ ne ka jɛkulu o jɛkulu a ɲɛmɔgɔ ye musokulu de ye mais alhamdulilayi sigida ɲɛtaa bi cɛw b'a la sinon ne ka ko bɛɛ ye ne ni musow de bɛ baara kɛ u ko ma présidente e bɛ ka lutte kɛ i bɛ ka yɔrɔw fa i bɛ to k'an ka ɲamaw cɛ ka bɔ an da la mun de la e tɛ kuma dumuni parce que an ka dumuni bɛɛ gɛlɛyara an tun bɛ sogo kilo san kɛmɛ naani ni bi naani fanga kɔrɔ bon sisan transition in na an b'o sogo kilo san o tuma sogo kilo kɛra kɛmɛ naani kɛmɛ duuru ni bi duuru de ye tuma min na ne bɛ kɛlɛ in daminɛ sogo kilo kɛra kɛmɛ duuru ni bi duuru de mun na i tɛ kuma n ko a inshallah n bɛna conférence de presse kɛ an bɛ ɲɔgɔn dalajɛ wulada kelen an ye conférence de presse kɛ Bakaribugu foyer la musow camanba nana ne yɛrɛ y'i kanto jama cɛla n ko sogo kilo ye kɛmɛ duuru ni bi duuru muso dɔ y'i kanto ko non non non ko présidente ko sogo kilo ye kɛmɛ duuru ni bi wɔɔrɔ de Dans ce cas ne yɛrɛ y'a san prix min o prix kun ka di mais ale y'a san prix min o ka gɛlɛn ne ta ye ni dɔrɔmɛ tan ye o de ye ne wuli ka n jɔ parce que yɔrɔ ni régime falenna ni régime kura nana changement bɛ kɛ minɛnw prix bɛ yɛlɛ bon o yɛrɛ de ye ne vie chère kɛlɛ la i y'a ye awɔ nin yɔrɔ in na n bɛ adresser an ka autorité la diɲɛ baara o baara n'i b'a kɛ kan'i sɛmɛ i ka baara la fɛn wɛrɛ kɛ mun n'i ka baara tɛ kelen an ka gouvernement baara filɛ nin ye u bɛ yen entreprise foyi t'u bolo isansi feere yɔrɔ t'u bolo u bɛ se k'u to gouvernement biro kɔnɔ i bɛ kɛ opérateur ye u bɛ se k'u to la u balima dɔ bɛ yen u dɔgɔninw bɛ yen fa kelen ba kelen i bɛ se ka butigi ba dɔ dayɛlɛ k'i balima dɔ bila o butigi la gouvernement baara don gouvernement baara tɛ o saba

n bɛ déplacer n bɛ taa Kɔnakiri an bɛ taa foire internationale fɛnɛ kɛ yen ne bɛ bazin feere nin foire fila bɛɛ la bon n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ vie chère kɛlɛ ne b'a kɛ de ka maliyɛnw dɛmɛ sinon walahi alhamdulilayi rabbil alamina ne ka butigi bɛ n balo fo ka se saya ma parce que n bɛ commerce min kɛ ala y'a ɲɛ n bolo a jalen don na don jara don ma ja ne bɛ dɔ sɔrɔ n bɛ se k'a fɔ n ka kunun recette de ka ca ni bi ta ye mais n tɛ butigi dayɛlɛ k'a tugu n ko ne ma dɔ sɔrɔ i y'a faamu wa o de la n bɛ nin fɔ n ka autorité mɔgɔw ye u kan'u jigi da guvɛrɛn faso ka wari kan baara wɛrɛ k'i ka sara kɛ a bénéficier fɛn wɛrɛ la sara in ta i ka butigi belebeleba dɔ dayɛlɛ ou bien i ka esansiko ɲɛɲini ou bien i ka marché dɔ ɲɛɲini hali ni i bɛ se ka minɛn dɔ ta ka na a di baarakɛyɔrɔ la e ta fɛnɛ bɛ nɔgɔya ni mɔgɔ dɔ ta ye o e mɔgɔ mɔgɔ min bɛ na n'a ye par exemple i bɛ taa fɛn dɔ san dɛrɛmɛ kelen yanni mɔgɔ wɛrɛ ka n'a feere o baarakɛyɔrɔ la dɛrɛmɛ mugan n'e taara san dɛrɛmɛ kelen e min ye biro kɔnɔmɔgɔ ye i bɛ se ka n'a di dɛrɛmɛ kelen ni tila i bɛ tilancɛni min sɔrɔ ala bɛ barika don a la i y'a faamu wa o ni yɔrɔ in na vraiment i ka nin question importance ba de b'a mɔgɔ n'i bɛ diɲɛ ko o ko kɛ sɛmɛyɔrɔ wɛrɛ ka k'i la minnu ko tɛ kelen ye vie chère kɛlɛ don alihamdulilayi ne bɛ n ka denbaya balo vie chère ne yɛrɛ tɛ wari sɔrɔ vie chère la ne bɛ wari de financer a la paseke ne bɛ wari mun don n ka jɛkulu la c'est trop jɛkulu in ko bɛɛ ye ne ye a ja ye ne ye a pôle ye ne ye dans ce cas ne bɛ vie chère kɛlɛ min na yomali kiyama ne bɛ baraji mun sɔrɔ a la walayi hali n'a dan'o ma diɲɛ kɔnɔ ne wasara n ka diɲɛnabɔ ɲana awɔ yalima vie chère kɛlɛ daminɛ san cɛ i ye jaabi dɔ sɔrɔ wa awɔ parce que n ye jaabi min sɔrɔ autorité kun ye décret bɔ u kun y'a yira an ka alimentaire dumuni fɛn fɛn dunkafa ye a dédouanement u bɛna prix baisser par exemple ni malo bɛ don a dédouanement kɛmɛ sira o kɛmɛ sira u bɛ bi duuru tigɛ ka bɔ a la ni tulu bɛ don kɛmɛ sira o kɛmɛ sira u bɛ bi duuru tigɛ ka bɔ a la ni sukaro bɛ don kɛmɛ sira o kɛmɛ sira u bɛ bi duuru tigɛ ka bɔ a la mais u ye kuma in fɔ u y'a kɛ papiye de a ma valider a ma waleya n'a kun waleya la mhm. an filɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi mhm. anw tɛ k'o kɔnɔ awɔ ok yalima i bɛ ka nin kɛlɛ mun kɛ ko k'i ɲininka tuguni mhm. politiki ko de b'i kɔnɔ ka na don n'a nataw la wa mhm. walima lutte dɔrɔn de don ten ayi lutte dɔrɔn tɛ n bɛna politiki kɛ cent pour cent mhm. parce que n bɛ politiki kɛ n bɛ mɔgɔ dɔw de ɲɛma n tɛ politigi kɛ ko ne yɛrɛ ka don biro kɔnɔ non parce que alihamdulilayi komɛrisi in bɛ n bɔ n bɛ politigi kɛ n bɛ jɛkulu minnu ɲɛma n ka jɛkulu kɔnɔ n bɛ se ka jama don nata la n bɛ mɔgɔ dɔw kɛ minisiri ye ni ala ye élection kɛ i y'a faamu an b'an préparer ka élection de kɔnɔ inshallah rabbi ni ala y'an si dɔ ka élection kɔnɔ n bɛ jɛkulu mun ɲɛma n'o ye sigida ɲɛta mali ɲɛta n bɛ depitew bɔ a kɔnɔ n bɛ minisiriw bɔ a kɔnɔ n bɛ mɛriw bɔ a kɔnɔ hali ni ne tɛ yen u bɛ se ka ne ka baara kɛ mais ne kɔni bɛ continuer ni n ka vie chère kɛlɛ ye fo musow ka lafiya parce que n'i y'a mɛn vie chère an musow de b'a degun dɔn par exemple semaine tɛmɛnen ne ye tulu san cinq litres bi waa kelen ni kɛmɛ duuru bi ne ye n ka denni ci sisan n denmuso ni n ka musomannin min bɛ n bolo yan a ye yɔrɔ bɛɛ yaala a m'a sɔrɔ waa kelen ni kɛmɛ wɔɔrɔ fan bɛɛ waa kelen ni kɛmɛ wolonwula dans ce cas ne ka vie chère kɛlɛ daminɛ kuma de ye sisan ye mɔgɔw bolo ko ne ka vie chère kɛlɛ kun daminɛna a bɛna daminɛ sisan de tiga tulu mun n'an b'a san waa kelen ni kɛmɛ duuru fanga kɔrɔ la an tun b'a san kɛmɛ wolonwula ni bi duuru fanga changelen a nana waa kelen ni kɛmɛ fila la bi bi na bamakɔ waa kelen ni kɛmɛ wolonfila cinq litres o tuma an bɛna tobili kɛ ni ji ya a man nɔgɔn sogo min an tun b'a kulo san kɛmɛ duuru eh, kɛmɛ naani bi naani fanga kɔrɔ la an ye kɛlɛ kɛ kɛmɛ duuru ni bi duuru la bi o sogo koloma kulo bɛ kɛmɛ wolonfila de la mali kɔnɔ a man nɔgɔn malilɛ mun n'an b'a san diɲɛ don o don bi saba saba bi malilɛ bɛ bi naani yɔrɔ dɔw bi duuru omo mun n'an b'a san ka fini ko bi bi na omo bɛ saba mugan majinin mun n'an b'a san duuru duuru bi majinin ye saba mugan yɔrɔ dɔw yɛrɛ la majinin bɛ feere seegin seegin tan tan dans ce cas vie chère kɛlɛ ne t'a ban ko la parce que gɛlɛya de bɛ ka exploser sisan gɛlɛya bɛ ka juguya de an kɔni bɛ mun fɔ autorité ye u ka wuli kɛrɛnkɛrɛnna asimi wari min bɛ jiginɛ kɔnɔ a k'a ta k'a bɛn mali dumuni ko ma sinon an musow bɛna sɛgɛn dɛ parce que n'i y'a mɛn sɛgɛn musow de don anw de ka naminɛ bɛ kasi i cɛ mana kɛmɛ fila d'i ma ka taa sugu la i bɛ taa sɔrɔ e tun bɛ kɛmɛ fila minɛ min san o kɛra waa kelen i cɛ mana kɛmɛ duuru d'i ma i bɛ taa sɔrɔ e tun bɛ kɛmɛ duuru minɛ min san o kɛra waa fila ye a dans ce cas mɔgɔw yɛrɛ ye ne kɛ i b'a fɔ solution de mun mana taa hali sugu la o bɛ a ka naminɛ sinapu kɛ k'a ci ne ma dans ce cas alihamudulilayi n ye jɔyɔrɔ sɔrɔ n ka baara la hali k'a dɔn ma n bɛ ala barika da awɔ awɔ yalima vie chère lutte daminɛnen ni sisan cɛ i ye menace sɔrɔ a n ye gɛlɛya sɔrɔ a la n ye menace sɔrɔ a la n ye menace premier yɛrɛ u ye n ka mobili plaki bila ka n ka telefɔni nimoro bila mais a tigi tɛ mali kɔnɔ u bɛ kɔ kan de u y'a kɛ kuma ye fan bɛɛ mais parce que ne b'a dɔn ne ne bɛ lutte min na ne b'a kɛ maliyɛnw de ye n b'a kɛ n bɛ baraji de sɔrɔ a la o de la u ka nin telefɔni fila ninnu ni fɛn ninnu mobili plaki bila a ma ne décourager a ma foyi bɔ ne ka lutte la u ye fan bɛɛ kɛ nin mais a ma fɛn tiɲɛ ne a ma bali n ka vie chère kɛlɛ kɛ alihamudulilayi diɲɛmɔgɔ ye ne aimé bi partout ne tɔgɔ de bɛ daw kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ dans ce cas n ye résultat sɔrɔ n ka baara la o o ye ala ka sara fitinin de ye sara min bɛ yomali kiyama o ka ca n'o ye o de la n bɛna nin fɔ politiciens ye bi n bɛ ladilikan min da politiciens kan u kana n'u ban u ka politiki baara la k'u fa bɛ neni k'u ba bɛ neni parce que kuma don de bɛ mɔgɔ la n'o y'i jɛ i tɛ se ka kuma kuma don n'i ma kuma o don i bɛ kuma don min o b'a sɔrɔ mɔgɔ ma kuma ni kuma de politiciens kuma kun ye parce que mali bɛ degun min kɔnɔ bi u ka jɛ ka transition bɔ a u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ dɛmɛ ka bɔ dingɛ in kɔnɔ parce que n'i ma baara kɛ kuma na kuma min na i bɛna baara kɛ mɔgɔw t'a ye par exemple ne ye gɛlɛya baara kɛ sisan diɲɛmɔgɔ y'a dɔn parce que gɛlɛya de b'an kan o dɔ de bɛ ka fara gɛlɛya kan ni ne kun ma baara kɛ sa ni ne kun wulila ka sɔrɔ nɔgɔya kɛra est ce que mɔgɔw bɛna n dɔn wa n'i ko ko vie chère dɔrɔn i b'a ko madame sidibe worokiyatu dumbiya parce que n ye kɛwale dɔ de kɛ hadamaden ka kɛwale ɲuman b'i kɔ diɲɛ na i ka kɛwale jugu b'i kɔ an bɛ ala deli ala kana an kɛ kɛwale jugu tigi ye awɔ Ok donc Tanti Worokiya ko tuguni ko k'i ɲininka yalima lien jumɛn bɛ i ni transition mɔgɔw cɛ parce que an ka jateminɛ na an y'a ye transition daminɛ kuma i ni u tun ka di an bɛ se k'a fɔ i n'u tun ka di kosɛbɛ mais sisan nɔ on peut dire k'a fɔ ko mésentente dɔɔnin bɛ yen nɔ, non non ne ni transition furadama ma diya n t'u dɔn mɔgɔ si tɛ yen ko ne bɛ min dɔn ne kɔni Ala y'a kɛ dɔrɔn coup d'Etat kɛra parce que IBK ye président ye n ye président min soutenir a kanu bɛ n yɔrɔ transition coup d'état kɛra o ye ala ka kɛ de ye parce que ala de y'a fɔ IBK ka fanga bɛ dan yan bon n bɛ fɛ sɔrɔdasi minnu nana début mɔgɔ kun t'u kɔ o ne de bɔra ka u soutenir n y'u dɛmɛ ni mun ye n y'a fɔ a n'a ma ɲɛ IBK taara olu ka na u ka mali jɔ k'a ɲɛ mais n kun t'a dɔn ko gɛlɛya in de bɛna na u ka ko kɔnɔna la sinon transition dɔ nana ka tɛmɛ olu kan o amadu aya sanogo n t'a dɔn cheick modibo jara n t'a dɔn mais a ka transition kuma amadu aya sanogo ka transition réussira parce que cheick modibo jara kɛra premier ministre ye an ka courant nɔgɔyara an ka ji nɔgɔyara an ka sukaro nɔgɔyara an ka malo nɔgɔyara an ka tulu nɔgɔyara fɛn fɛn dunkafa sabatira mali kɔnɔ pour moi u ka transition bɛna réussi komi ten de i m'a faamu sinon mɔgɔ tɛ transition mɔgɔ na ne bɛ mun dɔn n t'u dɔn n t'u si dɔn wa n m'u dɛmɛ n t'u dɔn et puis n m'u dɛmɛ n bɛ tiɲɛ de dɛmɛ parce que n y'a ye n bolo n k'u ka transition bɛna kɛ komi Cheikh Modibo Jara ta o kɛra premier ministre ye kuma min a réussira mais n nana jateminɛ kɛ gɛlɛya de bɛ ka fara gɛlɛya kan o de y'a to ne kumana sinon n'a kun nɔgɔyara maliyɛnw kun tɛna ne kumakan mɛn o ne kun tɛ kuma mais mun ye gɛlɛya n bɛ kuma pour que mun ye asimi ye a ka kuma in mɛn a ka mesure ta hali bi a ka wari bɔ jigiɲɛ kɔnɔ pour que mali dunkafa bɛ se ka sabati sinon ne t'u contre la n t'u dɛmɛ ne kɔni bɛ n ka baara de la i m'a faamu wa parce que alhamdulilayi n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ i bɛ s'a tigi ma aw bɛ kuma ne ma s'u ma u ye ne wele n ye hakilina f'u ye bɔn n b'a fɛ u ka baara kɛ ni n ka hakilina de ye hali bi u ma baara kɛ ne ka hakilina ye i y'a faamu wa parce que ne bɛ nɔgɔya de kɔ n'u ye nɔgɔya kɛ fɛnɛ ne b'a fɔ inchallah i bɛ k'a fɔ ko asimi ka wari bɔ dingɛ kɔnɔ est-ce que wari yɛrɛ de bɛ yen wa awɔ parce que nin wagati in na kɔni mm. an bɛ kirisi bɛ mm-hmm. mais don nata la an ka wari minnu blokelen don mm-hmm. komi wari min bɛ mali bolo mm-hmm. a blokelen don ni ala ye wari ninnu debloke tile fila in na wariw bɛ debloke o hali n'o tɛ komi minɛnw bɛ ka don duwani bɛ kɛ duwani bɛ wari don mɔgɔw bɛ ka commencer ka impôts bɛ ka sara anw y'an ka impôts sara anw minnu ye commerçant ye suguba kɔnɔ bon wari minnu bɛ yen u k'a ta u ka dumuni ko sabati n'a ye tanti rose ko k'i ɲininka tuguni yalima e dɔnnen don bi kojugu suguba kɔnɔ e bɛ a vie kɛ cogoya jumɛn vraiment ne ka dɔn alihamdulilayi a ye suguba kɔnɔ hali ni mɔgɔ min bɛ tɛmɛ ne ka butigida la jɔkɔrɔmɛ ninnu commerçant ninnu caman b'a dɔn ko ne bɛ sugu kɔnɔ mais u tɛ n ka butigi dɔn n'a dɔw bɛ tɛmɛ ka t'u ka mobili ta ee tanti rose ça va madame kɔnbati la u bɛ kɔnta quoi n b'a dɔn hali kunu san nana an bɛ embouteillage la muso dɔ bɛ telimani kɔfɛ ɛɛ sotaramatigi tun bɛ fɛ ka telimanitigi coincer ne ye vitiri jigin dɔrɔn ka sira di sotaramatigi ma muso kɔntana ee tata rose ee ne ka star filɛ mais n y'a ye a kɔntana tu vois non tata rose merci bɔn vraiment musow bɛ n fɛ n b'a dɔn n ye n ka publier n ye n ka butigi sinapu bila tiktok kan a ye marché ba de don n kun alihamudulilahi rabilalamina n ka fani minnu bɛ tiktok kan nin yɔrɔ in na n bɛ tiktok musow bɛɛ fo n bɛ tiktok cɛw bɛɛ fo hali bi ala ka mali tiktok avanse ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka tiktok a ka yiriwa ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ala ka sababu ɲuman kɛ tiktok feerekɛlaw bɛɛ ye parce que mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye ala ka bon a ka nɛɛma ka ca a bɛ bɛɛ sɔn a tɛ foyi bɔ ala la ala de ye fonisire ye ala ka tiktok commerçant bɛɛ sɔn vraiment ne kɔni n y'a dɔn e mɛnen don musow fɛ depuis n ye n ka butigi o bɛ ka na sanni kɛ u bɛ na rose n ka sinapu kɛ u bɛ tilen ka na ne fana b'a ja u la parce que fɛn bɛɛ ye wagati de ye sisan n ka wagati de don n ko ka di musow ye ne y'a ja u la don dɔ la ne bɛ na politiki scène kan u fana bɛ se ka n dɛmɛ ko y'o de ye inshallah eh, yalima dɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ musolaka dɔw bɛ yen nɔ mhm. u bɛ luti dɔw kɛ mhm. i bɛ taga sɔrɔ u cɛ tɛ u dɛmɛ mhm. yalima e bɛ ka nin luti min kɛ tɔntɔn sidibe hakilila ye jumɛn y'a la. awɔ a bɛ n dɛmɛ. parce que a b'a fɔ n ye toujours n kana ban mɔgɔ la n kana mɔgɔ ye ka mɔgɔ to yen n ka courage ta n ka ko ja mɔgɔw la quoi i b'a dɔn effectivement o ye tiɲɛ de o de niveau ba an ka starw la an ka starw filɛ nin n'u ye talent sɔrɔ u b'u dɔw bɛ distance don u n'u ka fanw cɛ. parce que ne cɛ k'o conseil de di ne ma a ko rose parce que e ko k'i bɛna politique kɛ don nataw la i bɛ courage di mɔgɔw ma ni mɔgɔ min y'i wele i bɛ kumakan ɲuman fɔ hali ni mɔgɔ min y'i wele i tɛ se ka diya bɛɛ ye o a dɔw bolo ko ne ta ye olu maliyɛn dɔw bɛ mɔgɔ ko kɛlɛ la or que ne dun bɛ gɛlɛya de kɛlɛ la dɔw bolo ne bɛ hali bi transition in contre de la ne ni transition tɛ ɲɔgɔn ye sira la ɛ ne ye commerçant de ye ne bɛ impôt sara n ka takisi bɛ na n ka minɛn bɛ na alihamudulila jɔyɔrɔ bɛ ne na mali kɔnɔ olu dɔw bɛ fasoko kɛlɛ la jɔyɔrɔ t'olu la mali kɔnɔ bitigi t'u bolo foyi t'u bolo olu ta kɔni hoo ka hoo a a nantan nantanw de don foyi t'u bolo u jɔyɔrɔ tɛ ma hali n'u sara bi mali kɔnɔ a tɛ dɔn ko mɔgɔ sara anw bɛ commerçants de ye ni ne sara bi a na dɔn ko mɔgɔ dɔ fatura mali kɔnɔ parce que jɔyɔrɔ bɛ n na talent bɛ n na n ye baara dɔ de kɛ n kan ka felisite a baara la o de la n bɛ nin fɔ mɔgɔ minnu bolo ko ne ta ye ne tɛ pilasi nɔfɛ hali n'i ko k'i bɛ ne kɛ minisiri ye bi n t'a fɛ parce que ne ka liberite min bɛ n bolo a tɛ minisiri bolo. ne bɛ yaala garde corps tɛ n kɔ n'a diyara n ye n bɛ garde corps escorte dɔ ta gros bras dɔ ta mais ne ka liberite bɛ n bolo ne ni e sigilen fila b'an ka pena salon kɔnɔ yan jɔn bɛ k'an déranger ɔ n'i kɛra minisiri ye doni de b'i kun ne ye commerçant de min diya n bɛ sunɔgɔ heure min diya n bɛ taa n ka butigi la ka taa n ka feere kɛ dans ce cas jɔyɔrɔ bɛ anw na mali kɔnɔ parce que ne ye commerçant de ne yɛrɛ de kan ka vie chère lutte kɛ o a bɛnnen don n na parce que n b'a domaine kɔnɔ de i m'a faamu o de la ne cɛ bɛ conseil di yan hali ni mɔgɔ min y'i wele k'i neni Rose kana kuma bɛɛ to yen i k'i ka baara kɛ dɔrɔn déjà mɔgɔw y'i écouter kaban a bɛ conseil ɲumanw di yan diɲɛ don o don a ko di walayi a b'a fɔ n ye mɔgɔ kana kɛlɛ bɛɛ tɛ jaabi bɔ ne yɛrɛ dun b'o leçon dɔn parce que ne bɛ kiraw ka ne ye kuranɛ kalan kosɛbɛ ye franco-arabe de kɛ ne bɛ mɔgɔba bɛɛ ka histoire dɔn muhamadu rasululayi salalahu alayhi wa salama a bɔra kuresi la o ma k'a fɛ mɔgɔ ɲɛnama bɛɛ ka ko daminɛ juguya ye mais à la fin diɲɛ bɛ k'i fɛ sinon n ye juguya caman sɔrɔ n ka baara in na mais n ma décourager n yɛrɛ kɛra musoba ngana ye ala ye ko ɲa n bolo bi alihamdulila Tanti Rose i yaalala kojugu i ka fɔ la i ye jamana camanba de kɛ presque i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na i ye duniya jamana bɛɛ kɛ yalima n'a fɔra ko dakuru dama dama e ka olu jamana ni mali comparer i bɛ se ka mun fɔ par exemple o don o yanni n ka taa aw ka plateau kan kunasini ne taa su min mardi n ye n dɔgɔnin ɲininka nigeria ale ye sogo prix fɔ ani mali ta tɛ kelen olu ka sogo kilo kelen o bɛ kɛmɛ naani ani bi wɔɔrɔ kɛmɛ naani bi wɔɔrɔ bɛ kɛmɛ duuru bi wɔɔrɔ hakili bɔra a kan mhm. bɔn par exemple sisan dakar mhm. ne filɛ ka tulu min f'i ye bi n ko n y'a san 8500 mhm. o bɛ dakar kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi wɔɔrɔ yɔrɔ o tɛ kelen an bɛ nin ɛri ni mun na isansi gazuwali tɛ kɛmɛ ni bi saba bɔ abijan i y'a ye bɔn tise u b'a fɔ bɔn ni si ka économie ni mali tɛ kelen wari bɛ ni jamana bɛɛ kɔnɔ ka tɛmɛ mali kan parce que port b'u bolo u ka fɛn bɛɛ ka ca n'an ta ye o de la malien ka an ka sɛgɛn eh, gɛlɛya tɛ kun anw na quoi parce que an ka sɔrɔ an ka limite ka kan ka kɛ n'an ka sɔrɔ de i y'a faamu an tɛ se ka gɛlɛya supporter hali ni diɲɛ bɛɛ ka gɛlɛn mali tɛ se ka supporter parce que malien bɛ balo don o don de an bɛ bɔ an bɛ taa sini ta ɲini an b'o dun an bɛ taa sini kɛnɛ ta ɲini c'est comme ça ok ee yalima tanti Rose yɛrɛ i kanubagaw bɛ yen non mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo i y'a fɔ cogo min na i ka di dɔ ye i man di dɔ ye an bɛ mɔgɔ dɔw ye réseau kan u bɛ bɔ u bɛ tanti Rose dɔgɔya yalima n'i ye olu video ninnu ye a bɛ sensation jumɛn de d'i ma a tɛ foyi mɔgɔ mɔgɔ i ne dɔgɔya TikTok kan ne b'a bɛɛ 24 heures sur 24 heures a tɛ foyi tiɲɛ n ye a tɛ foyi isa alayhi salam isa bunu mariyama ala ka kabako fɛn de isa ye ala y'a d'a ba ma cɛ kun t'a ba bolo ala ye isa nɛɛma de ala y'a fiy'a ba la k'a d'a ba ma isa cira bani israɛlakaw de ma olu de ye zifuw ye i y'a faamu wa ala ye nabi ɲuman fila de ci olu ma isa ani musa alayhi salam isa ye kabako bɛɛ yir'u la yɔrɔ kabako tɛ ka su wuli su mɔgɔ sara k'a lawuli yɔrɔ kabako tɛ tɛmɛ o kan ala y'a dɛmɛ ni jibiril alayhi salam de ala ye isa dɛmɛ ni jibirila de ye ala ye kabako de di isa ma mun ma di nabi ɲuman ma n'i ka mɔgɔ sara ni isa y'a ye isa b'a fɔ k'a kun kirinnen de don mɛ a yɛrɛ b'a dɔn ko su don parce que ala ye kabako d'a ma a cira yahudiyaw de ma n'o ye zifuw ye isa ani musa yahudiyaw n'i bɛ nafolotigi ɲini diɲɛ kɔnɔ yahudiyaw de ye diɲɛ nafolotigiba ye diɲɛ nafolotigi ala musa ye dɔnniya bɛɛ di yahudiyaw ma pour que u ka se ka sɔn ala ye u ko musa kɛ i ka ko in bɛɛ ye tiɲɛ mɛ an yɛrɛ de tɛ bɔn mɔgɔninfin n'i bɛ liti o liti la n'i jara bɛɛ ye dɔrɔn kana sɔn f'i ka liti daminɛ ka gɛlɛya de mɔgɔba ni mɔgɔ minnu bɛ diɲɛ kalama n'i y'a sɔrɔ i bɛ histoirew dɔn i bɛ tarikubaw dɔn mɔgɔba bɛɛ ka taabolo ye sɛgɛn ye ni mɔgɔ tun bɛ to yen diɲɛ kɔnɔ mahamadu rasululayi salalahu alayhi wa salam ala y'a bɔ kuresiw de la mɛ u bɛɛ ye mɔgɔ kelen kelen de ta u ka so kɔnɔ u ka kabila la kabila ka mɔgɔ kelen kelen ta k'u ka taa mahamadu faga k'o la k'a tɛ dɔn ko mɔgɔ kelen min y'a faga ala ye sunɔgɔ de bin u bɛɛ kan mahamadu bɔra ka taa medine ka taa ka ko ranfɔri yen ka sɔrɔ ka na maka minɛ a da saba bɛɛ ma o ye ala ka taabolo de ye mɔgɔ ɲuman o mɔgɔ ɲuman mɔgɔba n'i wulila ni juguya ma k'i kɔ i ka ko tɛ ko ɲuman ye

fo dɔw bɛ ne wele ko rose poivron bɔn ko taabolo de ye fo mɔgɔ dɔ ka na bezi kɛ bezi min ma kɛ diɲɛ kɔnɔ o de ye mɔgɔba taamasere ye o de la i k'o ko i b'a i ma n'o kɛ ko o ko la i b'a dɔn k'o ko in laban ye e de ta ye kana daminɛ lajɛ dɛ n'i ka daminɛ sɛgɛn lajɛ ka décourager dɔrɔn bɔn o kɔrɔ ko e tɛ i ma pɛrɛn fasojɔ kama f'i k'a dɔn de ne ta ye fasojɔ ye hali n'u nana ni diɲɛ ko o ko ye ne pɛrɛnnen don o de la i ka ko bɛ réussir i bolo merci
ok tanti rose wagati bɛ ka an ta an tɛgɛ ma baro jara nka wagati ko kumakan laban ka ɲɛsin i kanubagaw ani mhm. autoritew ma bon nin kɛrɛnkɛrɛnna ne bɛ mun fɔ n kanubagaw ye n bɛ n ka fanw bɛɛ remercier ni mɔgɔ o mɔgɔ ye ne kanu ne b'o kuma de fɔ diɲɛ don o don n'i ye ne kanu i ma ne kanu i ye gɛlɛya de kanu parce que ne ma na ni foyi ye dɔ ka bɔ malo prix la malo prix yɛlɛnnen don bi cogo min ala de b'a dɔn sukaro bɛ bamakɔ kɛmɛ ani bi naani sogo kilo kɛmɛ wolonfila tulu cinq litres waa kelen ni kɛmɛ wolonfila dans ce cas ne ma na ni foyi ye nɔgɔya kɔ n'i ye ne kanu i ye nɔgɔya de kanu ne ka lutte ye musow de ye sinon ne bɛ san kɛmɛ kɛ n ka denbaya balo bɛ n bolo alihamudulilayi parce que commerce bɛ n bolo ala bɛ n yiriwa de don o don ka taa ala y'o de fɔ ni mɔgɔ min ye tawuhidu tigi ye ala dɔnbaga ye i ka ko to ale bolo dɔrɔn ale de bɛ i ka jugement kɛ et puis n bɛ mun fɔ autorité ye u ka hinɛ maliyɛnw na u ka hinɛ population na parce que maliyɛnw sɛgɛnnen don kɔngɔ b'an na u ka wari fɛn fɛn b'u bolo u ka dɔ bɔ dumuniw prix la k'u jija minɛnw prix ka jigin ne tɛna sɛgɛn n tɛ ɲina don o don ne pɛrɛnnen don fasojɔ de kama n ka foli bɛ n lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba kɛrɛnkɛrɛnna n kɔrɔkɛ siyaka dunbiya gawusu sangare lafiya sisoko rasa kebe sɛki umaru nabo jama ka ca sɛki umaru toloba ayisa mayiga n ka foli b'u bɛɛ ye n ka fani fɛn fɛn bɛ yen aw yɛrɛ mun déplacéra ka na an fɛ yen n ka foli belebeleba b'aw ye ala k'aw bolo mɛn ala k'aw ka radio taa ɲɛ ala k'aw ka télé taa ɲɛ ala k'aw ka image sankɔrɔta ka sababu ɲuman k'an bɛɛ aw merci beaucoup ala ka duwawu minɛ amina nin de tun ye aw tulo ani aw ɲɛ garisɛgɛ ye bi ka dɔn tanti eh, rose kan ni o ye madame sidibe worikiyatu dunbiya ye n hakili la a ye faamuya caman sɔrɔ tanti rose ka eh, eh, ko kan an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn wagati nataw la ka foli belebele kɛ ka ɲɛsin n ka eh, ja tabagaw ma ni o ye dawuda dit moriba jara ye ani sumi tanti rose yɛrɛ ka sumi ka Awɔ. foli belebele kɛ ka Sumi ɲɛsin Kulubali, o ye Sumi ye ta ye dɛ, n ka foli belebeleba bɛ Sumi ye. Aw, An merci bɛɛ lajɛlen beaucoup. lakɔlɔsibaga Awɔ. ni o ye musa jara ye ka foli belebele kɛ ka ɲɛsin aw ma aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka eh, ɲɛmada la an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn wagati nataw la ni ala sɔnna a ma cɛsiri media kan